ndị be anyị ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu nwada malin onye ọcha abatakwala ọzọ eburukwala m nsogbu m ahụ bata ọzọ nke taa bụ unu amala na ihe anyị na-eme na omenala Igbo efula and Malin Ọcha gwakwa na unu na omenala Igbo agaghị efu anọ m live na Facebook anọ m live na YouTube anọ m live na TikTok batawanụ ndị TikTok batawa ọ bụgodị unu na-anaghị aghọtaghị ihe m na-asụ emechaa unu kpọọ m m ga-enye unu translation ihe ndị ọcha na-akpọ translation but ugbu a ka anyị kọọ maka omenala Igbo maka omenala Igbo agaghị efu especially ebe ụmụ nwaanyị nọ aga m etinyekwa Ingili Igbo na aga m etinye Igbo sụkwa English na ya maka ị ma oge ụfọdụ a sị na o nwere ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ ndị Yoruba ha sụọ ha ga-asụcha agaghị etinye English ndị Hausa sụwa ha agaghị etinye English but ndị Igbo anyị otu e si zụọ anyị gbagharanụ m anyị ga-echenji ọ ga-emecha dị mma a sị na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi ebe nwatakịrị na-agafe a kpọghachi ya azụ o mee ihe na ọ laghachikwa azụ aga m akpọbata onye unu onwe- onye na-amaghị onye o- amaghị otu m ga-esi introdusuo ya ị ma a pụta n'ala Igbo o nwere anya ihe a na-akpọ anya na-ahụ ụzọ ọ ha bụ anya na-ahụ ụzọ n'ala Igbo ndị eze mmụọ na-abụ anya na-ahụrụ anyị ụzọ ọ na-abụ e mewe Nollywood movie e medo ma i tinyeghị eze mmụọ there o zubeghị but ihe na-eme n'ala Igbo emekarịala ebe ụmụ nwaanyị nọ m sị taa na m ga-akpọrọ eze mmụọ pụta na omenala Igbo efula ka ọ kọwara anyị wa- otu ihe ma ihe abụọ gbasatarụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme na-adịghị mma ma ihe ụmụ nwoke na-eme na-adịghị mma ndị eze anyị ihe ha na-eme na-adịghị mma m ga-akpọbata ya na onyonyo but m kpọbata ya na onyonyo m ga-agwa unu exactly m ga-asụ ya n'English ka unu ghọta ụdị mmadụ ụdị oke ozu mụ na ya kwụbata n'ihe a na ọ wụghị ndị a na-anọkata akpọ aha ha apụta onye mụ na ya nọ ugbu a bụ eze mmụọ Iheanyịchukwu kpọọ ya Iheanyị but ma m kpọzighị aha ahụ n'isi maka ị kpọ m Ngozi ma ị kpọzighị Ngozichukwuka ọ na-enwe otu ọ na-adị m Iheanyịchukwu Anyanwụ onye ọ bụ onye isi ndị otu ala ọdịnala which is their umbrella umbrella body of ndị ndị ha ndị ọdịnala Igbo nkwuo ya bụ na ntọala maka akpọghachiri m ya jụwa ihe ghọta bụ ntọala ntọala bụ like boundaries jikọtara ndị Igbo then um, this uh, body covers ọdịnala omenala iwu ala ntọala nsọ ala and their practitioners The organization ahụ ọ na-ehead bụkwa ndị na-akọvakwa community shrines and gates and their gatekeepers mụwa na-akpọ ha ndị ndị ha ndị ịma ogwegwesị na eriri m nri agwụ ndị agwụ na ndị na-eche ha The organization is also discovering, recovering, and reintroducing Igbo history. O nwee onye na-amaghị na Igbo history efuola. Onye na-amaghị na Igbo history efuola, amaghị m ihe ha ga-akọ ya akọ. Ancient Landmarks, Igbo Philosophy and Igbo Spirituality, Dede m Eze Mmụọ, you are welcome to Omenala Igbo Efula. O nwee ebe m na-akọtaghị ya, werezie ọnụ gị gwakwuzie anyị ọfụma onye bụ data. Eh, Igbo mma mma nụ. Igbo mgbe nze na ọzọ ekelela m nụ. Asị m ndị Igbo birikwanụ, asị m ndị Igbo mekanụ. I kwuchaana ya enweghị o nwekwanụ ihe ọzọ ekwuga ọwụ anyị wu ndị achahụ tutu anyị wu ndị chọga ihe ndị nna nna anyị ahụ furu efu anyị chọghakwana ya anyị edochi ya ọha anyị nakwa na-ele anyị anya maka ashị onye ajụrụ ejila ajụla onwe ihe anyị mega wụ kpaha ụwa jiri jụọ anyị anyị shị olo aka anyị a ga-efu maka ashị nwa chọga ke ya awụha ajọ nwa so ha anyị chọga oke anyị anyị achọghịkwa n'isi ofu anyị anakwa nne ebe ya na-aga ọwụ ihe anyị mega anyị kpughachara ya ọwụ ihe ahụ ka anyị mega ihe ọla gbasara ntọala ihe ọla gbasara omenala ihe ọla gbasara ọdịnala ihe ọla gbasara nsọ ala ọwụ anyị chọga kpa e ji ashị ekpere na ihe emere a nwere agbara kpaga ike ebere kpa akpọ anyị anyị gaba were ya dozie ya ma ndị nwekwa ya chọrọ iwere hụ ya nye ewere hụ ya nye wo maka nwa bekee a- ashị ka ọ dụla anyị gbasara ịnụ nga anyị maka enweghị enweghị egbuga mmanụ enweghị ataga mmanụ n'ala Igbo ọkwa mmanụ gbuga mmanụ ọkwa mmanụ taga mmanụ so anyị meka ndị ahụ edomana anyị edomana anyị edozie nwa n'ule anyị adị na akọwakwa na ndị bekee anyị hụ ụfọdụ okwu ashị a gwara anyị maka ashị onye ama nga n'ili ozu ya bụ m o ji esi ụkwụ avọ anyị mma na ama kwanụ kpọrọ ya so anyị eji emewe kọwara ndị bekee anyị nwa ha ahụ nwa ama ahụ nwa amakwanụ ke ke wụ ashị na ke wụ eziokwu ọ ihe m chọga ikwu ndewonụ dede m i kwuola ọfụma ihe ikwuru ihe ihe ikwuru ikwu ikwuola ọfụma but ị ma ihe m jikwa na-ekwu otu a ikwu- ịkọcha- ịkọwachakwara anyị m ga-achọkwa ka ị dụkwa ụmụ nwaanyị anyị ndụmọdụ maka ihe anyị ji pụta taa bụ ihe gbasatara ụmụ nwaanyị mbọsị ọzọ anyị chọkwa ikwu ihe gbasatara ụmụ nwoke anyị eburukwa ya bịa bifo m- anyị m kpọghachi gị bịa ka i kwukwara anyị okwu o nwere ihe na-ada n'ala Igbo Hmm. nwaanyị ịkọ aka ịtọ ịkpa ọkwa ịtọ aka ka a na-akpọ ya ngwa ka m kpọtụgodu vidiyo m kpọchaa vidiyo a nwa ka m kpọtụ o nwetu vidiyo m ga-akpọ m kpọchaa ka anyị kwuo anyị diskọsọ maka ya ọ shọt shọt vidiyo nke a bụ maka Chimamanda Chimamanda hmm. m sịkwa gị ndo maka nwa gị nwụrụnụ may his soul eh, eh, amaghị m ka m ga-esi sụọ ya n'Igbo may his soul be accepted in the Lord and may you be consoled But ka ndị Igbo hụ ihe a n'anya ha
so enwere m ikike nke ndị Abba na gọọmenti of Anambra steeti nyere m wee chi ada anyị nwaanyị

ụmụnne m ụmụnne m nọ na tiktok unu ahụghị ama m na unu agaghị ahụ ihe mere hia m ga-akpọkwa ọzọ bifo m kọwara unu ihe mere hia ihe mere dịa bụ na e chiri Chimamanda echichi kpuwe okpu mmee red cap n'isi naa ya aka atọ anọ igwe mere ihe ahụ ka m kpọkwa nke abụọ ma m kpọchazie ka anyị kọwaa ya ọfụma
eziokwu na e chiri Iyom mana ịna nwoke ịtọ ọ dị propa eh, nwoke ịna Iyom ịtọ ọ dị propa biko tikere na okwu ọnụ na ọ na-enye m nsogbu
ehe unu anụlanụ ọkwa nwoke nwoke igbo jụrụ ajụjụ ahụ yes e chiri Iyom Iyom but ọ dị mma nwoke ịna Iyom aka atọ anyị dede m anyị ma a sị ee ikuku kuo a hụ ike ọkụkọ ana m ayọ ụmụ nwaanyị igbo bikonu ikuku na-eku but unu ekwela ka a hụ ike ọkụkọ maka otu o si aga anyị ugbu a ala igbo na-ewe iwe na o nwere otu ọ ga-esi emede emede ọ naghị arịtalieti immediately but anyị nwere ụmụ anyị nwere ụmụ ụmụ anyị nwere ndị na-abịa dede m eze mmụọ m chọ ka i tinyere anyị ọnụ n'okwu a i rụtụkwa nke mbụ i rụtụ nke abụọ

ị chọga ime ihe ọma ya awụọ ihe ọjọọ na echichi e chiri nwaanyị ọ rị mma ee bọtụ onye chiri ya ahụ okpu o jiri chi ya ahụ ọ rị ọ rị mma olo ọ wụ arụ nke mbụ na mbụ o kumara okpu okpu mmee mmee okpu ndị ọzọ ọ wụ arụ e nwere okpu e ji ekuma nwaanyị ma e chie nwaanyị echichi ka abụọ adịghị m surprise anyway maka ọwụ onye eze ka ọwụ and emechaa I will talk about ndị eze because anyị kwesịrị ịma nga mmiri si bido mama anyị arụ mega ala Igbo taa ihe ọjọọ niile ị hụrụ n'ala Igbo ọ the institution of eze the so-called royal institution wụ nga arụ siri bido it was not part of us ọwụhụ ọwụhụ ọwụhụ ọnụhụ omenala Igbo enweghị any enweghị eze ọwụla ga-asị gị that na aya rooted na ọdịnala Igbo enwere ajụjụ m jụrụ onye mbụ echiri eze n'ala Igbo hapụkwa nke nri hapụ ke e, e, arọchukwu hapụ ke ọnịcha onye mbụ echiri onye mbụ echiri eze n'ala Igbo wu Nnewi and ọwụ 1887 ala Igbo 1887 ka ehimara ala Igbo nwa bekee bịara hụ ndị ndị ndị ndị kwadoro ya ihe eji akpọ ndị rị loyal to their um, um, government select these people who has always worked for them and they have always worked against ndị Igbo were nwo nye nwo warrant chief from warrant chief nwo convert onwe nwo to eze and to igwe eze anyị anyị enwechaghị problem with that but that is where our problem lies that is why nwo na-eme ihe ọ gwara gị sị that by ikikere gọọmenti nyere ya because ọ gọọmenti enyenye nwo staff of office mm-hmm. they are not there eji akpọ nwo custodians of uh, tradition ọwụ asị and ọwụ very big lie they are not there to protect the tradition they are there to defy the tradition ọ ihe mere eji nye nwo they are still working for the colonial masters maka ọ nwo mere nwo establish now the question wụ will they change agaghị change from ihe nwo mega na rụma iji help igbo tradition and culture or agaghị maintain ihe nwo mega then anya nwoke anya mafu nwo iwu because enwebe go and check enwebe nga ndị eze standịrị uphold igbo culture and tradition they have always been against it ndị eze jeje shinit ndị eze kwadoga ụka ụka niile ehimara ala igbo ọkwa ndị eze nọcha behind them so a rị against our tradition nwo sị gbanwe ya supportụga ndị ụka supportụ our tradition obodo ala igbo ga-arị mma so anyị kwesịrị ịma ebe ha esi emega anyị problem anyị nwere wu ndị eze problem anyị nwere that institution akpọga eze institution akpọga akpọrọ onwe nwo traditional rulers not even traditional leaders o traditional rulers now ị ga-ajụ onwe gị eji achị Igbo achị ụlọ Igbo enwe eze okay since they createla this institution ọ wụọla part of our reality why can't n'ihi na agaghị abịafu anyị nwa nwa nwa ndị ọdịnala ahazie ihe a ga-eji mee ya ya arị mma ọkwa ndị eze bịa nwa m ya ka ebe nwe kwesịghị eme aka lee n'ihe onye eze onye eze naga nwaanyị aka atọ enwere onye kpọrọ m some eh, I think eh, three weeks three weeks ago gwa m shi e nwere ndị ụmụ nwaanyị ndị na Owerri mega emume na-ana aka atọ m ashị ya ị na iblemụga nwụ because ahụna onye eze nke ọ nara nwaanyị ibe nwa aka atọ n'ihi mere gaghị ana aka atọ ana ya dụga ahụ nwaanyị si ihe ndị niile emechaa ndị niile ọ ga-enwe effect first of all atọ the number three wụ number ikenga ọ njikọ ọjị gba atọ ọjị gba atọ nwa onye ọla eji ata ya ọjị gba atọ eji a- eji adrọpụla ya mmụọ maka ha hụ number ikenga then abịakwa na ịna aka atọ ọwụ nwoke ọwụla ọwụ nwoke ọwụla tozuru oke ịna aka atọ ọ na-afọ nwaanyị ịna aka atọ ọwụ nwoke ọwụla kwesịrị ịna aka atọ ọ na-afọ nwaanyị ịna aka atọ anyị enwe nwaanyị enwe nwaanyị nwe ikenga ikenga ikenga wu a masculine energy so ihe nwa omega that thing omega there o modifyga because eze ahụ amahụ eze ahụ wụ ofeke ọ wụ ofeke ka ọwụ ọwụ an elderly man but ọwụ ofeke ofeke means ọwụ a novice eze ahụ amahụ aka nri ya na aka ịkpa ya abịa ọdịnala so majority of them over 95 percent of them emere eze enweghị anything to do with tradition amaghị tradition nwụ so modify ya ya to them enweghị ihe ọwụ they want to live a social life na nwaanyị ọ naga aka atọ elehe mere elehe mere Chimamanda elehe mere o ji wuru nwoke ọ nwoke nwaanyị o nwere ikenga o ji ana aka atọ ichi ya echi and so on then abịa ka nwaanyị ahụ emere iyom ọ nakwara aka atọ iji gwa gị na shi ụmụ nwaanyị ndị enweghị nwoma because ihe nwaanyị ndị enweghị mma ihe eji mara nwaanyị igbo wụ that her feminine eh, nature but mgbe ị hapụrụ that frequency mere gị ji wụrụ nwaanyị bazia frequency ụmụ nwoke how will you look many people ihe ha emega amaha ihe mere ha eji emega nwụ n'omenala igbo nwaanyị ana awa ọjị but I can tell you freely that even most women n'ime ọdịnala ga-awa ọjị and a ga-enye gị a ga-enye gị reason nwa ji awaga ọjị ahụ gị gecha ya gaa achịma ọchị because amahụ ihe ọwụ first of all ihe ndị ihe ndị wụ informations asị ndị Igbo enwe library but Igbo nwere library most of these rituals wụ informations ndị preserve preserve and so that we will not go the wrong way abịa gwa gị sị nwaanyị etiri nwaanyị ejiletele m ọ wụshị because nwoke ka nwaanyị mma or whatever no nwaanyị ejide etele elu because of her nature agwa gị sị nwaanyị ejila awala ọjị enwere onye m na ya kwugo ụka today ya sị nwaanyị m ji shia nwaanyị ejila awala ji because ekwuru m okwu ọjị kwuo okwu ji shia yes nwaanyị awa ji

ịwala the man is on the move while the woman is like ihe nyere anyị ịmana something nyere anyị wụ something nwere weight ịwala ihe nwere um, density ya dị dị too too thick ịwala too heavy so ọ njikasị nwoke ọ nwere nwoke ga-eji kpawa agwa a sị lụara ya nwaanyị once a lụọla nwaanyị o mere nga mmanụ gbaga ọsọ gaa para weight bụ ya isi once ị lụala ya nwaanyị ga-ahụ ya ya calm down maka the two the two energy wụ Igbo ji eme ihe enwe niile ọ balansịrị so ke bịara ala ya anyịgide ke ahụ gbaga ọsọ ke ahụ gbaga ọsọ eslow down ọ ga na-emove but movement ya na ga-adịzi very ọ ga-adị calculated ọ ga-ama because ọ pa ihe isi ịwala ọ njikọ eji kwuo ihe eji anyị anyị ya nwaanyị na the same nwaanyị ahụ kwa eji ejikọ ejikọ nwaanyị ahụ eji enye ndụ na ga-abịa dị kewamazi ekewama ọ dịghị possible ihe ọ wụla eji eke eke ala Igbo nwaanyị ejile get involved njikọ nwaanyị ejile ekele ala ịwara the same reason mere ga-eji gwa gị sị nwaanyị ejila awala ọjị nwaanyị na-abịa ana m aka aka atọ aka ikenga ele nga ele nga o mere ya wụ arụ

I was I was I was shocked ịhụ our own prominent brothers oge election mgbe ọ nakwara this same Chimamanda aka atọ and I went na-ejezi aje jee eh, chọkwala ịma akwụla onye eh, this lady wụ. mụ ahụ nga o kwuga sị that her dream nga e mega interview her dream wụ ịwa ọjị her dream wụ ite elu her dream wụ ịna aka atọ ha ewu nwa Igbo ihe niile ihe wụ her her desire wụ ị defy the same thing the same thing that oppose Igbo culture this is what this lady kwuru with ọnụ ya ọ wụshị mmanụ kọla m I just eh, agooglerụ m some things then hụ ya nga o kwuga video e mega interview elegbe iji anurse such a such a dream or such a desire wụkwanụ nwaanyị Igbo ha amaghị ọ na ha amaghị no because ibe gị ibe gị chọga kpa nwa eji eh, mee something re marvelous ị chọga ị chọrọ ịwa ọjị because ụmụ nwoke mega I want to do what a man is doing then problem nwoke bịara gị ga complain ma enweghị ịma na many of them jere jere skuul nwa bekee dị deceived that na enweghị ihe rị iche nwoke na nwaanyị enwere lot rị iche na nwoke na nwaanyị nwoke nwoke cannot get pregnant pa afọ ime for nine months nwoke pa afọ ime nine months ya ga-amụ ya ma a ga-achawa ya afọ e nwere ihe nwaanyị ga-eme 100 times nwoke a ga-emefu ya nwekwana ihe nwoke ga-eme nwaanyị ekwesịghị ime eme the physical appearance ga-eme gị ga-amara that the their their spiritual vibration rị iche ọ njike abịa na mmụọ a sị ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya abịa na mmụọ e nwere mmụọ nwoke nwee mmụọ nwaanyị they are not opposing they are not opposing themselves but ha enwe binary complementary like one is completing the other but then gị wetuo nke ọzọ from nke ọzọ that means ọ rịma balance so ele ebe ị ga-eji wụrụ nwaanyị chi kere gị chi kpọghara gị ụwa kpọghara gị asị nwaanyị gaa na chi ime ma ha nwoke eme gị akọmacha ọchị gị ka ịma ọkụga o make no sense because enwere ihe mere gị enwere ihe mere gị ji efu ah, ah, ya nwaanyị olasị na akpụkọ onwe gị ụwa so elechala m ụmụ ihe ndị gị chọọ ga-achọ ịma ha chọọ ma ọ na-awụ afta anyị mara afa ahụ chi enwere ihe nwa bekee mere ji ekpe ya mmiri against against ụmụada igbo hmm. that is why gị hụ onye ọbụla wụ ada ala igbo ọ lụrụ di outside igbo land onye ọwụla wụ ada ala igbo lụrụ di outside igbo land o ji enwe o ji enwe eh, eh, eh, psychological crisis isi arị wo mma ịwala and that is why wo mee ihe gị hụ ihe wo mere gị aga a-wonder ma wonder ma onye ochichi gakwa echiche ama because they want to ihe m ga-akọwa because e nwere ihe mere against them nwaanyị igbo ada igbo ejila alụla di outside igbo land ozugbo ihe ndị eme mana after the war Ọ nwaanyị Igbo niile ka ọ sọsọ ada. Jesus. nwaanyị Ọ- igbo nwaanyị igbo but ọ ka njọ ọ ka njọ ebe ndị ada nọ Ada nọ, okay. Mhm. yeah because ada ada wụ a circle ada wụ a circle ọ wụ a spiritual circle one of the uh, uh, fence ndị igbo jiri defense uh, defense ndị igbo ada one of them just like ọpara ọpara ji wụrụ one of them mm-hmm. ịghọtala ada ọwụla lụrụ di outside Igbo land ji enwe problem forget about pretense o ji enwe very very big problem o ji onwe nwe ji lejula nwa afọ because ọ wụhụ ọ wụhụ ọ wụ a personal thing but ọ wụ something ọ wụ something so agbụrụ so Well, I- I- abụ na- n'ala ala Igbo ihe ịma mụ I believe na the gods of the land ịma ihe nsọ ala you know aghọta m aghọta m ebe ị na-aga ihe m jiri another thing m chọrọ ịjụ gị bụ eh otu a ụmụ anyị- ụmụ nwaanyị anyị na-emele ihe a mm? kee ihe ga-abụ a ga-enwe repercussions kee ka a ga-esikwa appease the gods to for forgiveness and all that Of course, of course, all our consequences. Of course, a ga-enwe, a ga-enwe repercussion now. ọ ga-ala ọkpọrọ a sị na nwa akpụle nna elu ọgada awuchie ya anya ịwala ahụ na m ahụ na m people defyrị the land luzuo what they desire most luzuo something really precious to them you can't defy the land and laa free ọ rịhụ possible
ka ka ga-esikwa nwee appease the gods ka ka ga-esikwa nwee mee ya first of all ndị Igbo shị wetu aka enwe ofe ka ọ hapụ ịwụ aka mmanụ

nwaanyị ọbụla ị hụrụ naga aka atọ for her to nurse that to nurse that thing n'isi ya ọ wụ spirit of witchcraft abana ime ọ rịhụ normal nwoke ọla ị hụkwana nara nwaanyị aka atọ maa shị that man wụ ọ wụ elee ihe eji akpọ enwere ihe ndị igbo eji akpọ uduru nwoke ahụ ịwala enwere ihe ndị igbo eji akpọ uduru nwoke ahụ enwere ndị nu enwere ndị nu their job and their, their work wụ ịdefy ala igbo men and women and ihe a wụ the kind of people ị ga-ahụ in that in that area so nwaanyị ọbụla ị hụrụ naga aka atọ maa shị that woman wụ a witch because ọ wụ the spirit of witchcraft ọ ga ahụ nwaanyị gwa gị ọjị so anybody bịara gwa gị sị gị na na na ya nwaanyị na ya- na ya- na ya kwesịrị ịna aka atọ he ahụ lụga ọ wụhụ ya is not that person talking because onweghị gwa m ị ga-ege enyi ma gị naa aka atọ ụmụ nwoke naga aka atọ egeni ga ahụ enwere award enyega But we need to preserve this culture. We need to maintain this tradition. That shows that now you are respecting the elders, the, your forefathers who made that tradition. But ị chọga ịdefy ya. Okay, dede m uh, ka ndị ọsụ tie tukwe this one before anyị agbapụ ya now so o nwere nke m mere last week bụ aka ji ọfọ hmm. aka ji ọfọ n'ebe m shi ụmụahịa ebe m shi ọ sọsọ certain men anyị na-agba ọkọnkọ mechaa everything before i rute to the level of ịbịa jide ọfọ
ụmụ nwaanyị ahụ jikwa ọfọ kedu ihe ị ga-ekwu maka ya maka ha pacha ọfọ n'aka
olee nwaanyị ọfọ nịnị ka nwaanyị ji ose ele anya eh, enwere nwaanyị enwere nwaanyị dụ eh, maybe eh, owu mmiri owu mmiri mana ya ee maka ndị ka efu ala na-acha nwa eze nwaanyị ọhịa nwa owu ndị owu mmiri ịwala a na just rebaptize ya the name to eze nwaanyị na eh, no anyị enweghị problem with that because eze means onye n'ihu ịwala Ehe. so nke ahụ awụchahụ anything but the, the main thing bụ that nwaanyị hapụ ọfọ ọfọ dibịa ọfọ dibịa o ji nwaanyị hapụ ọfọ dibịa o ji shaa eji ọfọ ala ọwụ arụ na ele obodo eji enye nwaanyị ọfọ ihe ndị niile nụkwanụ ihe ndị niile nwere usoro eji eme ha ndị Igbo nwere even ọwụ onye ọla ka ọfọ eji ama maka ọfọ ji ama ama ọwụ onye ọla ka ọfọ eji ama ihe nwaanyị nwere ike iji chi eme na ọhịpa ke na ihe asị ọfọ dibịa but nwaanyị asị ya ji ọfọ obodo onye nyere ya onye nyere ya so ee ịma anyị nwere symbol of ọfọ ị nwere ihe a na-akpọ ọfọ ha na-ejikarị white white um, whatever so automatically nke ọbụla ha ji should not be categorized as ọfọ Or no just that no that thing ị lega eh that thing ị lega wụ ọdụ ọdụ Iwala. Ọ ọdụ ee ọdụ ahụ wụ an extension of the ọfọ ọfọ ọfọ awụhụ white ọfọ kpughe gị ọwụ osisi ọfọ Anụrụ m osisi ọfọ Eke- n'ihe a Google. ekenye eke eh, that ọdụ ahụ wụ onye m- onye even onye ejighị ọfọ nwere ike ijide ọdụ ahụ but before ndị ji eji ọdụ wụ ndị ji ọfọ but ịhụnanụ because ala Igbo ala- ala Igbo alalula ee nwa okorobịa nwere ike zụrụ ọdụ ime ahịa jide ya aka nwaanyị azụrụkwa like ikpu ya na ahụna m ụmụ nwaanyị ndị ka ụdịrị okpu ahụna m ụmụ nwaanyị ndị ahụna m ụmụ nwaanyị ndị ka okpu Okpu agụ. And m lecha nwo m achịa nwo ọchị because many of them amaa sị that gị alụbee di kuma okpu ahụ. Ị na-alụ di sọ ụwa ọzọ. Ehe na ehe gị alụbee di kuma okpu agụ ahụ. Eji m ahụ ndị ga-eji eme content m lecha nwo m achịa nwo ọchị because agwa ahụ enwere ụmụ nwoke sef ga-agwa gị sị that nwo kuru that okpu jee jecha ahụ yọ isi akụma nwo. because okpu ahụ dị more ọ dị more ọ dị more deadly than okpu kemkpu that okpu agụ ọ dị more deadly than okpu kemkpu and onye ọla ma ihe onye ọla ma ihe amara sị that o kwesịghị ikwu okpu ahụ even nwa okorobịa ọkpọrọ ekwesịghị ikwu okpu ahụ ọ na-afọ nwaanyị ị ga-ahụ nwaanyị nwo kuru ya nwo sị nwo mega igbo content ime isi ya ime ọdụ ya ike gwụrụ ị tryala ị kụzierela anyị at least amụtala m nke ahụ- amụtakwa m one or two things here taa o. one amaghị m na nwaanyị anaghị awa ji ama m maka ọjị but ama m na nwaanyị anaghị awa ji so m gazie ebe ọbụla m gara ugbu a asịkwala m wara ya ji kasị m ga- m ga-ejizi as excuse agaghị m awa and then uh, ihe ọfọ awa aghọtakwala m maka nke ọfọ awa but ịma okpu ihe eji mara maka okpu red ahụ okpu mme mme bụ the size ga-egosi onye bụ prime minister na onye na onye bụ just eh, eh, eh, ka ihu na-akpọ ha igbo gema ntị okpu ndị igbo gema ntị okpu ndị igbo original okpu ndị igbo wụ okpu agụ eh, ka ahụ nwere ka ahụ nwere stripe this particular eh, this particular one ndị bidoro kuma ya wụ ndị ọzọ ana ọwụ ndị ọzọ ndị ọzọ mere ya order emere ya order from north africa o mere ọwụ egypt ọ wụ ole nwe bido kuma ya ya ebịara recently na enweghị anything enweghị enweghị a prime minister na igbo ihe ndị ebịara abịa enweghị prime minister chịga nene prime minister n'okwu enweghị a prime minister onowu na eze bịara abịa enweghị enweghị enweghị nga nwomi n'igbo tradition onowu na eze bịara abịa ndị a wụcha ihe ndị achịkọrọ chee anyị this eh, time around ala na nke ikpeazụ a ọnwụ na ọnụ bịa before enwe ọnụ anụ ha igbo tradition enwe ụjọ recent culture anyị mere embrace ejikwa na abịado obodo na-enwe pg PG aghọkwala a new thing now and obodo niile enwe na PG so echugbula ka kesha ahụ Igbo tradition maka nke PG wụ English so ọ gaghị abụ tradition gịnwa na nwoke gị ịnụ na ịnụ na this e, e, era ebidoro ya ọ njikọ iji mara sị ọ bịara abịa ọkwa ejiri bido eze eze was not there before eze ọwụla n'ala Igbo nwere ihe ọ rụga ya wụghị eze ala ya wụ eze mmụọ ya wụghị eze mmụọ ya wụ eze ji you you understand what I'm saying eh, but ọ bụghị nke eze chịga obodo because ejighị achịla igbo achị ndị ji achị igbo ndị ji achị igbo wụ always council always council including ụmụada always council eji achị igbo enweghị anybody iwu chi emere onye ya eze ọ ndị ọcha mere ya to make it easy for them nwe create a warrant chief so that nwobịa they will only speak to one person because nwobịa before jụọ ndị igbo ajụjụ a sị okay chere anyị je jụọ ụmụnna anyị because ọ wụ ụmụnna ụmụnna wụ ike iwala ihe mere so nwe iji ụmụnna ma emechara gacha the process of ụmụnna from ụmụnna to obodo ihe take time nwa bekee sị olo anyị chọrọ otu onye naanị iwala ọ ga na create warrant chief igbo enweghị eze biko
edem ịma show anwa bụ for 30 minutes 30 minutes anyị anwa erula biko o nwezi ndụmọdụ ị ga-adụrụ ụmụ nwaanyị anyị ihe m na-emekwanụ bụ ihe gbasatara ụmụ nwaanyị ndị na-amaghị m aha m bụ Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha ọ mụnwa bụbu na-ebuteburu unu ọgbakọ ndị Igbo before na-ebutekwara unu omenala Igbo efula before and ugbu a kwanụ mụa bụkwanụ onye isi ndị Igbo women ambassadors unu ahụna na m bu ihe Igbo n'isi ụwa m mbụ abụ m onye Igbo ugbu a abụ m onye Igbo echikwa abụkwa m nwa afọ Igbo na aga m abụ ada Igbo achọghị m ịbụ nwoke nwaanyị a m bụ ejula m afọ o jula m afọ na-ere ngwanụ ngwa Ee. kụziere ka anyị mezie next week anyị mechaa anyị gwa gị ihe anyị ga-ekwukwa maka ihe a- ihe a ga-ekwu maka ehika nkụzi ị ga-akụziri anyị maka ihe gbasatara ọdịnala igbo ehika ma ụmụ nwaanyị na achọ m ịma ma a sị na o nwe ihe na-ekwu ma ee akụwa igbo itewe sometimes na-egwu mmụọ ka ị na-ete ekpo ụmụ nwaanyị na-achọ mmụọ ekpo na-agagharị ihe niile ahụ bụ ama m na ihe mere ji na-ejighị eji n'ala igbo so biko for now kụzigodoro anyị just dụọ anyị ndụmọdụ until next week ka anyị mazie ihe ọzọ anyị ga-ekwukwa maka ya ee rị akpa m shi kwuo nwaanyị igbo ee ihe ya ahụ lụgara ya ahụ maka enwere ihe e mere against nwaanyị igbo ana ọha ahụ rụgo ọrụ isi ya maka enwere ihe nwa o mere ji eti ya mmiri iwala enwere aja enwere aja ndị nwa bekee tụrụ because of after that aba women riot Mhm. na anyị anyị achọghị ala ya ba ma achidata ihe ụmụ- ego ụmụ nwaanyị anyị agba ha aka but aga m eme nwa aga m akọwala unu shi nwaanyị igbo kwesịrị ịma shi enweghị nwaanyị rị ahụ enweghị nwaanyị rị ahụ oni o- o kwesịghị ime ime ime ee isoma ee, nwa bekee or isoma ndị ọzọ maka ya onwe ka ya nụchiri anụchi enweghị ebe enweghị ebe ụwa niile enweghị ebe e nwere ụmụ nwaanyị nwere the kind of power ụmụada nwere ọkwa ụmụada baa obodo kwuo ụka ụmụada baa obodo kwuo ụka obodo ajụrụ jee even ma gị jee Britain ụmụada ụmụ nwaanyị enweghị that kind of power ebe ọla sọrọ gị jee ụwa enweghị nwaanyị nwere that kind of power that ụmụada kwurula ụka hmm. eji akpọ nwa ndị ụfọdụ ji akpọ nwa ndị mkpọrọ nwa kwurula ụka e, enwe onye na-achalenji ụka ahụ nwokwu nwaanyị igbo kwesịrị ịma shi ọ wụ ihe nwa bekee hụrụ during that Aba women riot shi na nwa ga-etisa ndị ọ jika nwa jiri gbela nwe he nwe gbela nwe nwaanyị ọbụla nwaanyị igbo na-achalenji ga that same very force kwesịrị protect ya with that her power ọ rị mma biko ala wetuo nụ aka enwe nwaanyị wuru nwaanyị nwoke wuru nwoke ọ ihe m nwere ike ịgwa unu taa ndewo Thank you so much. ụmụnne m unu anụlanụ ya nụ from eze mmụọ Iheanyịchukwu Anyanwụ ọ ya bụ eze mmụọ ndị ọdịnala n'igbo ala igbo anyị ya bụ onye isi ha onye isi ndị ọdịnala n'ala igbo ha ha na-akụziri anyị ha na-ewetara anyị nkụzi bido taa na-aga every Friday ọ ga na-ewetara anyị nkụzi ihe gbasatara ọdịnala ihe gbasatara Igbo spirituality ihe gbasatara eh, boundaries between eh, ọsọgode ọkpọ na boundary between eh, life and death ha niile gbogbo ya tigbogbo ya ndị agwụ ndị ichie ndị eze ndị ihe ọbụla ihe ọbụla gbasatara ala Igbo ihe ọbụla unu chọrọ ịnụ maka ala Igbo ihe Igbo eh, tradition and culture bikonu sendianụ message I will send it to him ọ ga-akọwara anyị bịa dụọ anyị ndụmọdụ nyekwana anyị meaning ihe ọbụla anyị chọrọ ịma maka ala Igbo ka Chukwu gọzie okwu niile anyị kwuru taa ee eh, ụmụnne m ndị